ekene m igbo bụ igbo ekene m ụnụ ekene m all my fans asị m ya dịrị anyị niile na mma onye afụ taa ka afụ ya echi ekene m chukwu oke abịama kene ana kene ndị mbụ kene ndị egede kene chi anyị na agwụ anyị wee sị ekwekwana ka ihe ndị iro na-ezu n'isi anyị ekwekwana ka accident mmụọ maọbụ ọnwụ ike maọbụ ihe omechu maọbụ ọgbachu nke ndị ụmụnne dị nke amụnsu nke ndị ụfụ obi na-agbachu ekwekwana ka ọ dịrị ha ire na ọ chọrọ ka ọ kpara anyị ka akị ọ ji akpara akị ofuru chi egburu aka akị tata bụ ụbọchị bụrụ orie o nwere ihe nji maka ya were bịa ya bụ ihe nji maka ya were bịa ụfọdụ ajụọna m ya as ajụjụ ọ bụ na ngosi unu whatsapp m majority voice dị ebe a bụ ife a nchọrọ ịkọwa nka ndị mmadụ na-ajụ m maka na ụnụ ma na kịta ụfọdụ adịghị ejezi n'ofu dibịa ọ na-eme fa jee ebe a fa eje ebe a fa jee ebe a fa eje ebe a and ha jee ebe a jee ebe a ọ bụghị ife a gwara ha ebe a ka a ya-agwa ha ebe a ọ bụghị ihe a gwara ha ebe a ka a ya-agwa ha ebe a adịka confuse so ụfọdụ na-ajụ m ya as ajụjụ gịnị ka ha na-ajụ m ya ha na-asị na ọ na-eme fa gbaa afa agwụ jee ebe ọzọ ka e checkere ha ma afa agwụ ahụ agbara agba ụfọdụ na-akọwara ha na ha ga-eje ime ihe onye ụwa ụfọdụ na-agwa ha na ha ga-eme ihe chi na-aga ụwa ma onye ụwa ọ dị iche chi na-aga ụwa adị iche sị ya mba maka na nwa ma nna ya ama ndị mbụ chi na-aga ụwa na onye ụwa mmadụ bụ ofu ife kama na ị ma na asụsụ dị n'iche n'iche o nwe ndị na-akpọ ya chukwu oke m nwee ndị na-akpọ ya onye ụwa nwee ndị na-akpọ ya chi na-aga ụwa mana ihe niile ahụ bụ gịnị onye so gị bịa ụwa and chi na-aga ụwa a na-ekwu okwu ya achọrọ m ka ị mara ya tata ebe ọ bụla ọfụ gị ji afa si ejizina ya aghọgbu ụnụ ma si ejizina ya eru ụnụ ọrụ ụnụ jee gbasịa afa agụ kpotu onye ụwa ụnụ a sị na ụnụ ya eje je ime ihe onye ụwa na agbakwa n'isi mewekwa ife ọzọ chi na-agụ ụwa na onye ụwa bụ ofu ọ dị ka etu e si akpọ agwụ nsi ị ma ọ na-eme akpọ arobinagụ ụfọdụ na-aghọta ya na alobinagụ bụ ọgwụ alobinagụ abụrọ ọgwụ alobinagụ bụ agwụ nsi na ọ language asụsụ ndị o nwe ndị na-akpọ ya alobinagụ nwe ndị na-akpọ ya agwụ nsi A bịa n'ihe gbasara onye ụwa ofu ife a ka a na-emekwa o nwe ebe ya ma i je gbaa afa agụ ụfọdụ ka a sị na ọ nwaanyị bịara ha ụwa ụfọdụ ka a gwara ha na ha si ikwu nne ha ụfọdụ ka a gwara ha na ha si ikwu nna ha onye a nwere ike jebe dibia gbaa afa ọ sị ya na o si be nna ya bịa ụwa o kpotuo eje ebe ọzọ ka ọ nleta ma ya ha bụrụ ọ bụkwa ya a sị ya na ọ n'ikwu nne ya ma ọ na be nne ya achọ m ka m kọwaa ya ka o doo anya i jezikwa eme mistake ị ma na ọ gị mere mana ama m na ndị na-efollow m both ma WhatsApp m ma Facebook m ana m akụzi ya assuming ofu onye ọ mụnwa bụ eze dibia kwuru sị m gbara gị afa agụ i wee jee n'iwu ya e wee sị gị na ọ bụ onye ahụ m gbara n'afa agụ na ọ bụ ya abịa ngị gwa nwa dibia a na nsogbu adị ya na ị ga-ajoin Zoom video call onye gbara gị afa agụ ahụ na nyanwa

maka gịnị onye abịa gbacha afa na-erecha kama ọ ga-asị gị na ihe anyị mere na imetara ya maka ọ ma na ọ gwa gị na ihe anyị mere na imetara ya na ị ga-asị ya mee ya ọ gwazie gị na imeta ya ka i wee nwee ike sị ya mgbe ya mee ya mgbe ahụ o tii gị na problem eje ebe a eje ebe a eje ebe a mgbe ụfọdụ ọ na-esi enye unu bụ nwa bụ ndị na-emeghị omenala nsogbu i nweta dibịa mara ife ọ na-eme focus ebe a adịghị agba achawo dibia agba ọbụla na-agbata achawo dibia agba na-eme mistake maka ị ya ama mgbe iji banye na ndị 419 and iji ana nga ekwu anaghị anụ o jide ihe niile ahụ na-eme ha saa ọ ya bụ na mmadụ gakatara n'ihu ọ dịzi ya ka ọ na-echigha azụ sọsọ ma i sogoro dibia ahụ na-eje dịka ebe six months a year and na ọ nwere ife ị fụ it is sure yes i close that one ị chọkwa another one inweta ha n'onye ahụ na-arụrụ gị ọrụ ọ na-agara gị maka once ọ bụ na ị na-eme ife n'ụwa na-emete ya ị ga na-afụ ifori ya ị ga na-afụ na ife ahụ ị na-eme na-aga ihe gbasara onye ụwa abụghị ihe eji afa okwu agba nya nke a na-eburu n'aka eburu n'aka e were na-awụ ejighị ya agba afa agụ ị ya eji ya gbara mmadụ afa ọzọ afa ihe ọbụla mana abịa n'ihe gbasara afa agụ ekwena ka mmadụ were afa a na-achị achị were gbara gị afa agụ na ejighị ya agba afa agụ nna anyị edebeghị ya ka e were gbaa afa agụ na ihe eji agba afa agụ na ya ibe na omenala igbo ọ ya ka a na-akpọ ekpekpara nwa ezu osisi afa ugiri a na-agụ ya ntu esi agụ abcd and one language nya ofu asụsụ ka ọ bụ ihe dibịa kpọrọ ya ijekwa dibịa oru makwa ya nụ ihe ahụ ka ọ ga-akpọ ya ijekwa dibịa dibịa yọfụ one asụsụ ka ọ bụ ọ bụrọ asụsụ naabọ ya ka eji agba afa agụ ya ka nna anyị ha debere afa ihe eji eje chukwu etu ya ifuru ya o ya ekwu ihe gbara ahụ kwu ihe eje eme n'ọdịnihu n'ọnwa ngị bụ onye na-agba ya ịmakwa anya ya ịmakwa ihe ọ na-ekwu na ọ bụ na ijere n'ahịa fụ nga edebere n'ahịa ije goro ee a na-agụ ya ka akwụkwọ ya ka eji agba afa agụ and achọrọ m ka m gwa ụnụ tata na ebe ọbụla ngị bụ mmadụ jere wee sị gị na nwaanyị bịara ya ụwa gbaba nwaanyị adịghị abịa nwoke ụwa nwaanyị na-anọ nwaanyị ụwa nwoke na-anọ nwoke ụwa nwoke nwere ike isi n'ikwu nne ya bịa ụwa mana ọ bụrụ na i kee mmadụ ihe dịka ebe 10 ihe si n'ikwu nne ha bịa ụwa ha esi ha bụrụ 1 or 2 ebe mmadụ na-enwe onye bụ nwa afọ nga ọ na-esi abịa ụwa bụ be nne ya berụsọ maọbụ ntu a nwoke si eme nwoke ya ya amụtagbu nwa o nwere ike o je nụ nwaanyị dị ime ghọta ka mmadụ si esi ikwu nne ya anọ ụwa nwoke nwere ike bụ na nwoke adịghị amụ na ọ ga-amụtagbu nwa ọ chọ ka a nụta nwaanyị dị ime o nwere ike nụta nwaanyị dị ime maka nwaanyị ahụ abụghị ya tụbara ya nwaanyị ahụ si from be nne ya wee dị ime bifo nwoke je gbaa nkwụ ya kpọrọ ya onye ahụ bụ ọ bụrụ nwoke buchaa chọba ime ihe ọ mara na ka a gba ya afa agụ ọ ga-esikwe n'ikwu nne ya a maka ebe ahụ ka onye tụbara ime si ebe ọ ga-esikwe n'ikwu nne ya a were bịa ụwa mana ọ bụ na nna gị nụrụ nwaanyị ntu esi anụ nwaanyị je kpọrọ nwaanyị na-adịghị n'ọdụ ime kpọrọ ya were aka ya tụba ya ime ije rie chukwu nga ị ga-esi bịa ụwa bụ be nna gị ya ghọrọ isi n'ụnụ afa agụ abụghị mmadụ niile na ọbụ dibịa niile na-agba ya ọbụ dibịa niile na-agba ekpekpere a na-agba ya maka ọ bụ etu esi agụ afa ka esi agụ afa agụ ka esi agụ afa agụ dị iche ọ na-adị ka ihe yibere ihe a na-akọwa na-abụ ntu esi agụ abcd na ntu esi agụ abechede kwe mụrụ ọ bụrụ ntu esi agụ abechede ka esi agụ abcd etu a ka ọ dị n'afa agụ afa nkịtị na-adị ka abcd afa agụ na-adị ka abechede and a gbasịa gị afa agụ enwere ife eji akpọtu onye ụwa ọ dị ire ị kpọ ya ọ zalụ a na-enwe ikenga ezumezu a na-eti ya azụ ọkpọ a na-eti ya azụ ifuru a na-eti ya azụ ụkawụ ịma na ibe na eze azụ enwere ike asị ndị mmadụ kedu azụ bụ eze azụ ụfọdụ amara ya ụkawụ bụ eze azụ ọchụ wụra wụra a na-eti ya ụkawụ a na-eti ya mkpa maka obodo mkpa dị ajụ oyi wee were akwụkwọ abọsị akwụkwọ a na-akpọ abọsị na ọmụ atụrụ ọfọ na ogu bụ ọfọ okwute wee were ya tii ya n'ọkwa wee were ya kpọturu gị onye ụwa gị ebe ọ bụla ofu gị debe onye ụwa gị ahụ anaghị na-enye ya mmanya na-enye ya ọjị na-egburu ya ọkụkọ nga ọbụla ofu gị nọ ị nọ obodo oyibo ị nọ ị nọ naijiria nga ọbụla ị nọ na-akpọ ya ọ ga na-abịa na-aza gị ala ị ga na-afụ ya mana ọ bụrụ na a gbara gị afa agụ a gbata gị anụ ọ ya na-ebutere ya n'ihu echighaba azụ o nwere na ndị gbara afa agụ ụzọ ịnọ ụzọ ise ụzọ isii nwee ndị gbakataziri na ike agwụ ha ha amazia nke ha ji akpọ ha amazia ma ọ bụ ọkara eke ha amazia ma ọ bụ ọkara ori ha amazia ma ọ bụ ọkara afọ ha amazia ma ọ bụ ọkara nkwọ ka ọ wee bụ na ị bụ dibịa rụrụ ọrụ mmadụ ịbịa na be gị ihe ahụ dibịa ọzọ mere meta ya emena ka i were rụọ ọrụ sị ya na ihe ahụ o mere na o meta ya ọ bụghị na m wepụtara aka a, ụfọdụ ndị gbachara agụ n'aka m ka apụcha jee gbaa ọzọ tii nwebe problem ọ na-eme m gbachara mmadụ afa agụ mgbagụ eji ya nga aka iji ebe ọzọ eji ajụ ese jee jụọ ebe ọbụla eji ajụ nụ ma nke ọbụla ọfụrụ gị jee jụọ ya a sị ya na ọ bụghị ya sị ya no problem kpọọ ya sị ya na ị ga-ajoin video call gị na nwa dibia ahụ ka ha naabọ gbazie gị afa agụ ka ị fụ ya na ọya ọmụ ihe ọ na-asụ ị jụọ ya ka ihe dị ya n'afọ onye akpọtaburu gị ya nụ ọ ma nke bụ ọha naabọ ọ ma nke bụ ijite odii ọ ma nke bụ ofu ọha ọ ma nke bụ ose ofu ọ ma nke bụ ofu naabọ ọ ma nke bụ em ijite odii ọ ma nke bụ ndị ọkara na okwute ọ ma ya n'ọwụsa ha anya ọ sị onye bịara gị ụwa o wesikwa ikwu nne gị ee nọọ nwoke nke mba a na-agụ afa agụ ya ka m bịara taata ka m mee ka unu mara maka ndị na-ajụ m ya nụ onye ụwa chukwu oke m chi na-aga ụwa bụ ofu ife na ọ bụ asụsụ mere o ji dị iche a gbasịra gị afa agụ enwere ihe eji akpọtu onye ụwa ọ dị ire na ọ bụ a na-agbasịra afa agụ ahụ ị kpọtubezie ya o nwere ihe eji akpọtu ya iji mkpụrụ afa mgba ikenga ezumezu i tinye ikenga ya abụghị ikenga ezumezu ọ jaghị adị ire maka o nwere ukwu na ije o nwere ikenga agwụ nsi o nwere ute ọrịa ikenga ị ga-eti ya bụ ikenga ezumezu ikenga bụ ukwu na ije ikenga bụ em em ọfọ ikenga bụ ọfọ okwute ikenga ezumezu chọta azụ okpo tiri ya ya chọọ azụ mkpa tiri ya ya chọọ ngwọrọ nkwụ elu tii ya chọọ akwụkwọ abọsị akwụkwọ abọsị a bụ maka urughe ose ajọ nni o nwere ị ga-agbasị ya afa agụ tata debere chi na agụ ụwa gị ọ gaa eke o nye ya nzu o nye ya mmanya ọ gaa ori o nye ya nzu o nye ya mmanya ọ gaa afọ o nye ya nzu o nye ya mmanya o nye ya ọjị ọ gaa nkwọ o nye ya nzu o nye ya ọjị o nye ya mmanya ọ yakwa arụ ọrụ mana onye ahụ bụ onye ụwa gị ị ga-emake sure nga ọbụla bụ nga ị debere onye ụwa gị dị sure na dibia a na-eme ụtụtụ ọbụla ọ tụọ ya nzu nye ya ọjị nye ya mmanya nwa dibia mara na ọ ya emegbu ya ya na-aga agwa gị agwa ịnọ ị na-abịa were aka gị na-eme ya chi na agwụ ụwa maka chi na agwụ ụwa karịrị awele ndị a na-eji ebu ite ndị a na-eji agwọ ụm em aro agba aka ndị a na-eji agwọ ụm em arobinagụ ha na ihe a na-akpọsị ha afa e, chi na agwụ ụwa kacha ọgwụ niile ahụ nọ ị makwa chi gị ị na-edebekarị ya nso ya and ị gbaa afa agwụ jụọ chi gị ihe ọ na-eri na etu anyị bụ mmadụ nọkịta na o nwere ihe na-asọ enwere ike na-asọ ebini maọbụ na-asọ ezi orechi kacha nka nwụọ ị na mmadụ ụwa ọ gbaa afa agwụ ahụ ọ bụrụ na ọgụ oche na-egburu gị ebini gbaa afa agwụ mara ihe chi gị na-eri ịfụ were ihe chi gị na-asọ nye ya ọ na-ebute ọnwụ chi m nke a m dotụrụ gị ihe a ana m egburu gị ọkụkọ na-egburu gị eyi na-egburu gị ebiri na-egburu gị nke a chi dị mmụọ ya adị mkpa ị jụọ ya i wee mara ihe chi gị na-eri ọ na-abụ ị je inye ya ihe ka ị ghara inye ya ajọ nri ọ gwụgo ha m n'ọnụ o nwee nke kpasara gị anya ị nwekwara right ịdrọpụrụ m ya na comment section m lekwaa ya ọ bụrụ nke m ga-akọwa bụrụ m kọwara gị ya nụ o doo anya ya gazie onye ị na-anụ olu ya bụ eze dibịa ọkara akwa ekene m ụnụ ị chọọ ịcall m call m na 081 05 755 968 ya gazie ọma ka emere ụnụ niile isee